anyị atakwa na anụ apịakwana anyị nwekwara agama lizard anyị nwekwa azụ eke anyị nwekwara azụ mbete nke ọbụla ị chọ ọ dị ya unu manụ iwe mụ na agama lizard ọ razor anụ nwa razor na-adị fa ebe a ọ ya ka fa ji wee gbawa traụza m daa yi so o nwere ihe m chọ ikwu gbasara this agama lizard agama lizard ahụ unu fụ ngwa ihe mụ na ụmụazị achụla agama ebe last three months anyị na-achụ agama ka anyị nwudo ya steady o kwero nwudo o luzie oge anyị wepụ hope na ya wee fụ ya ebe ọ nọ wee na-ezere anwụ ụwa mgbede i nee anya ị fụ na urukpuru adago anwụ adago m fụ ya ebe ọ nọ na-anyala anwụ oge ahụ m na-achụ ya o ji m egwuli egwu mana ọ kịta anụ nwa m na-achụrọzị ya ka o je nọdụ ebe ọ nọ ụmụazị asị m brọda mụ nekwa ya m rọshia ya ọ bụla na razor ebe a ka m ji ahụ ị ma na ebe a ka o si gbawa trauza m daa ye ebe anụ nwa dị very sharp rọshia ya ozugbo jide ya lọkwaa ya onu sụọ ya onu n'anị emedịrọ m ya ebere anyị gbuli ya ka o nwe ihe ọjọọ mere anyị maka ọ bụrụ na efi ya o nwe ike ọdụ dị anụ nwa ọ pịa gị n'ahụ i chefuo onwe gị so ka ihe m chọ ikwu o nwe ihe ọmụkosi ejirọ ike eme ụwa bịa mechienụ ọnụ mechienụ ọnụ na-atara igo ejirọ ike eme ụwa ụmụ nwoke unu nwa ka m na-agwa o nwe ndị chukwu delụ na 20 o nwe ndị e delụ na 30 e nwe ndị e delụ na 40 e nwe ndị e delụ na 50 ihe siri ike everywhere ekwekwana mmadụ pushuo gị n'ihe ị na-amarọ ma ọ family matter ma ọ bụ asa ị ghọtago kịta abụrọ oge ọ ya-abụ ị pụta nwoke pụta ị sị na ị na-ama akịka mmadụ ya laịla nwaanyị nwaanyị onye chọ ịla nwaanyị nwaanyị ya laa ya nwaanyị na-anụbela anụ just focus on yourself

mechienụ ọnụ ị fụgo na ọ ka chukwu si wee chọọ ya oge m na-achọ this thing anwudoro m ya mgbe m na-achọrọzi ya ka ọ bịara elu ọ fụrọdị m maka iji gba ị na-aga na third mainland bridge Lagos ị ya-afụ na mmiri senyite ọ ya-abụ i ji sọ mmiri dị n'anị

i mee nke ị ya-eme ị rapụrụ chineke nke ọzọ o nwe ndị chukwu ka ya-agọzi na 50 years ihe anyị na-eme kịta bụ egwuregwu early 40 a na-amacha e nwe ndị ka ya etin e nwe ndị ka ya rizin ị ghọtago akwa ya ata anụ akwa ya ata anụ efula na olili adaa anyị esibego mmiri ọkụ so ihe m na-achọ ịgwa gị bụ nwanne m na ụwa mgbede ka mma i nee anya ị fụ na chi ejirigo oge anyị jidere anụ a mana anụ anyị chọọ sieli ya ma ọnya kụọrọ ya ma igwe oh god ụmụazị ekwerọ m kwuo okwu kwugbuo onwe fa na-ekwuli ekwu mechie ọnụ ọkwụrikwe fu mechie ọnụ lekọnin thank you so it can only get better ya sacha azụ a ama m language m ma-asụrụ unu ọzọ ka unu ya a n'ime n'ime be eri ọjọọ ọjọọ gị ọsị gị gosi ya moto bịanụ ka i je nwetakwuo ofu azụ